N'ụbọchị iri na abụọ nke ọnwa iri na otu nke 2023, anyị bụ ndị Wawa TV jere na The Base Event Center ịnọnyere ndị Nollywood maka ihe ejije nke nwaada Chinelo Enemchukwu mepụtalụ a na-akpọ Ifediche. O wee bụrụ na eji ohere a wee mepee ya bụ ihe ejije ndị oyibo na-akpọ movie premiere ka anyị ruru n'ebe ahụ ọtụtụ ndị dị iche iche ndị na-eme ihe ejije juru n'ebe ahụ ọtụtụ ndị ụlọọrụ onyonyo na ndị ụlọọrụ igwe na-ekwu okwu bụ FM redio nọ n'ebe ahụ ma ndị a na-akpọ Creative Mind ma ndị ọzọ niile juru n'ebe ahụ o wee bụrụ ihe ọṅụ dịarụ ndị mmadụ tụmadị ndị Enugu steeti eji maka ọkpa Wawa wee mewe ihe ejije nke a na-akpọ Ifediche ya bụ nnukwu ihe ejije gosiri na ihe ọbụla nke ị na-eme ma tinye uchu na ya na Chineke ga-esi na ya wee gọzie gị gosikwa ụmụ nwaanyị dị iche iche na ọ bụghị naanị ile ahụ ha ka ha ji aba uru na ị na-eme ihe ị na-eme tinye ya uchu ma na-emesi ya ike ma kwụwa aka gị ọtọ ma tụkwasị Chineke obi na Chineke ga-esi ebe mkpofu afịfịa bunie nwa ogbenye enu e wee sikwa na ya wee kene Chineke maka ihe nke o butere na na Enugu maka na ọtụtụ oge ọ na-abụ Naanị na Legọs na na Abuja ka a na-eme movie premiere mana nke a e butere ya n'Enugwu e wee were ohere ahụ wee nye Chineke otuto n'ihi ya. Dịka ọ na-aga n'iru, ezigbo nwaada bụ Ifeọma Ajumobi eji Ifymelody wee malụ ya na nwaada nke ya na ya kọwapụtalụ ihe ihe ejije a dịka ihe nnegele anya ndị mmadụ ga-esi n'ime ya wee mụta ihe tụmadị ụmụ nwaanyị na-eto eto ka ha kọwapụtasịrị nke a e wee banye n'ikiri ya bụ ihe ejije n'uju Ihe ejije a bụ ihe ejije nke e si na ya wee mụta ọtụtụ ihe, ụfọdụ sikwa na ya wee nye Chineke otuto maka na Chineke na-esi ebe mkpofu afịfịa wee bunie nwa ogbenye enu. Ngwa neenụ ka ụmụ ụwa si kirie ya bụ ihe ejije na The Base Event Center.

Ka a na-aga n'iru, e jikwa ọkpa na jigbo Wawa wee chee ndị mmadụ ọbịa na mmemme ejije a. Iji wee gosi na akụkọ ihe gbasara Ifediche a abụrụ akụkọ ajambene na akụkọ ihe mere eme ka e ji wee mee ihe ejije a nke a na-akpọ Ifediche. Dịka a na-aga n'iru, anyị gbalụ ọtụtụ ndị mmadụ ajụjụ ọnụ nke anyị bidoro na Obiọra Agụ so mee ihe ejije a a na-akpọ Ifediche. geenụ ha ntị n'ọnụ maka na ihe a na-akpọ so
esenta ya n'ọkpa ihe eji mara anyị ihe eji mara ndị Enugu ghọtago ọkpa Wawa so anyị mere eh, ihe onyonyo anụ ka wee gosipụta ụwa gosikwa ha sị ha ga na-enwe ihe eji wee malụ anyị nwa bụ ndị

ma ndị ọcha nwa na-aya asị ka eji ezigbo ozi ọma kịta ha malụchago ihe m na-agwa ha na-abụ ka unu continue na-ebu ozi ọma niile anụ abụ ka anyị na-eli ihe eji mara anyị ka anyị continue kuzikwalụ ụmụ ụmụ anyị ka ọkpa Wawa anụ anyị na-emepụta kịta dịgidela anyị ruo mgbe ebighị ebi maka na ezigbo nni ise ise ekele mgbaba afa m Chinelo a na-akpọzikwa m na e na-etukwa m Ifediche Ebube Igbo ka mụ na eziokwu ebu unu ma na onye nwere nke ọ na-eme nya mesibe ike maka na ụwa nwa aka mma ha na nlọ ụwa nwa kakwa mma na nlọ ọ bụkwanụ nlọ ị lọtara n'elu ụwa ka e ji wee bi ndụ gị Chukwu nyere gị n'aka egwu ọkwa ịmara Ọjadịlị Igbo na mụ bịara ka m bịanụ amaka na Igbo niile na o nwere ife anyị ji dị ebube ife anyị ji bụrụ mmadụ ya bụ ife onye na-eme ya jisie ike maka na nke onye na-eme ka ekwe eke bụ ya kpọka mara amalụ ọnụ na anụ jelu mba dịka a na-ekwu okwu mmanwụ na-agba ala erike nwere nke o ji wee mee eme m odogwu jelu mba anụ juru akpa na ọkwara ndị ọzọ nyere ya n'ezi Ọjadịlị Igbo ka nnata maka ụmụ igbo tụọ enu m Ọjadịlị Ọjadịlị Ọjadịlị anyị ekele gị ndewo ndewo ọ ndị Wawa TV Enugu na-ewetara unu akụkọ a deemenụ deejenụ deyonu eyi